salamu alaikum maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati na an bɛ aw bɛɛ fo aw denkɛ ni aw balimakɛ don dirisa meminta bi ye juma ye bi ye septembre kalo tile tan ani wɔɔrɔ ye an sigira bi sujet fila kan dakurunya fɔlɔ o bɛ tali kɛ kunu fo bi an ɲininkara kunnafoni na ka caya kosɛbɛ surtout a circuler la kosɛbɛ k'a fɔ ko fɛn min ye faransi sɔrɔsi fila ye k'u interpeller la kunu parce k'u tun bɛ espionage la fan dɔ fɛ a filanan ye min ye an bɛna kuma min kan o ye minusma ye minusma fana bɛ wuli ka jɔ minnu na an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ parce que waati dɔ la a balila an na k'a fɔ ko faransi tɛ yan faransi arajoso minnu tun bɛ yan nɔ olu datugulen don teleso minnu tun bɛ olu datugulen don mais faransi ye mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ yen ni ko o ko kɛra mali kɔnɔ surtout ni arme ye wuli ka jɔ wuli ka jɔ kɛ depuis arme ma tila fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ taga mɔgɔ dɔ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko seereyaw don ko sɔrɔdasiw bɛ ka baga olu ma an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ an ye k'a fɔ ko ja a caman na minusma mɔgɔ nɔ bɛ a la an y'o enquête min kɛ an b'o fana jaabi di aw ma ni ala sɔnna donc nin sujet fila de bɛ an bolo bi an b'a ɲini aw fɛ video in aw ka partager kosɛbɛ aw ka carin aw ka cœur caman bila mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen minnu b'an ka video bila u ka page facebook kan minnu b'a bila u ka youtube kan minnu b'a bila tiktok kan parce que an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko yen fana lajɛlen don kosɛbɛ minnu b'a bila fan caman fɛ whatsapp kan minnu b'a bila groupe la ani minnu bɛ yen nɔ ni olu fana bɛ a transformer ka convertir k'a kɛ audio ye walasa mɔgɔ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo donc video n'a y'a partager kunnafoni a bɛ carin a bɛ kɛ sababu ye jugu ka fɛɛrɛ caman bɛ yen dan bɛ kari o la jugu ka laɲini caman bɛ yen o tɛ sabati a bolo laɲini caman bɛ jamana bolo o laɲiniw bɛ sabati fɛɛrɛ caman bɛ jamana bolo o fɛɛrɛw fana bɛ sabati a bɛ kɛ sababu ye fana mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ kunnafoniya sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'olu fana bɔ kunnasiri la parce que n'i ye kunnafoniya sɔrɔ i kunnasirilen bɛ bɔ ni mɔgɔ don n'i kunnasirilen bɔra alihamudulila i bɛ lafiya kosɛbɛ i bɛ fɛrɛ sunɔgɔ ma i bɛ fɛrɛ dumuni ma ɔ ni jatigɛwalew cayalen don ka kunnafoniya jugu caya surtout ni jamanadenw jɔrɔla k'u siran ka sanga ni jamana yɛrɛ bɛ waati min na sisan nɔ gɛrɛntɛ bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɔ ni jamanadenw bɛ kunnafoniya sanuman sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye hakili bɛ sigi ni hakili sigira basigi bɛ na ni basigi nana ɔ mɔgɔ caman kɔni bɛ yen surtout an ka mɔgɔkɔrɔbalakaw la u na se ka ka dumuni kɛ u fɛrɛ ma ka sunɔgɔ ka fɛrɛ o ma parce que waati o waati mɔgɔ caman b'a fɔ an ye an ma se ka sunɔgɔ an ma se ka bon parce que kunnafoniya dɔw bɛ carin n'u ma se ka walawalali sɔrɔ a la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o kuma le fait que a bɛ video ninnu a b'a partager a bɛ kɛ sababuya ye olu bɛ kunnafoniya sɔrɔ kosɛbɛ donc video a y'a partager kosɛbɛ a kana saliya partager la a y'a aimer fɛnɛ a ka commentaire kɛ a ka cœur caman bila o b'a to minnu fana bɛ yen nɔ i n'a fɔ faransi président n'o ye emmanuel macron ye a y'a fɔ lasigi senfɛ a ka ambassadeur ɲɛkɔrɔ ko u fana ka wuli k'u jɔ farafin jamanaw na kɛrɛnkɛrɛn na mali centrafrique burkina ni niger la ani cameroun na ko minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ ka faransi ka fɛɛrɛ jugu k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye minnu bɛ ka wuli k'u jɔ ka kɛlɛ kɛ ko fo ka yɛrɛma hɔrɔn di farafinna ma ko walasa olu ka se ka kunbɛn ɔ ko ambassadeur fana ka taga terrain kan u fana ka kunnafoniw jugu cari carin parce que olu ko ko irisi sera olu la ni fake news ye n'o ye kunnafoniya kolon ye ɔ k'u fana ka na se u fana ka kunnafoniya kolon cari an ka jamanaw kɔnɔ u ka mɔgɔw ta ka fara u kan mɔgɔ minnu b'u dɛmɛ nin baara in na ɔ ni aw bɛ cœurw bila aw bɛ partagew kɛ aw bɛ commentairew kɛ a bɛ kɛ sababu ye olu mɔgɔ minnu sigilen don ni olu ka baara ye dɔrɔn ka video signaler ni olu ka baara ye dɔrɔn ka to ka manamanakanw fɔ ka nɛniw ni fɛnw kɛ aw bɛ kɛ sababu ye ka olu fana kunbɛn donc u ka stratégie dɔ ye jumɛn ka nɛni caman kɛ commentaire la walasa aw fana ka u nɛni donc n'a y'u nɛni bɛɛ olu bɛ nɛni kɛ o la ni video signaler la ka sababu kɛ nɛni a dɔw la video bɛ se ka censurer mais a kana taga olu fɛ a bɛ se k'u jaabi k'a sɔrɔ a ma u nɛni mais a ye partage kɔni a y'o caya kosɛbɛ maliyɛn an bɛ foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin an dɛmɛbagaba dɔ ma an sigi o sigi an b'a fo parce que a b'an dɛmɛ kosɛbɛ walasa an ka se ka nin baara in kɛ parce que a yɛrɛ b'a kalama an bɛ nin baara in kɛ cogo min na a ma nɔgɔn kosɛbɛ mɔgɔ bɛ baara kɛ n'u ka fɛn ye u bɛ baara kɛ n'u ka forcew ye u bɛ baara kɛ n'u yɛrɛ ka musaka ye donc ni mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka se k'an dɛmɛ an ka nin baara in kɛ an ka recherche kɛ an ka se ka appareil sɔrɔ ka se ka kunnafoniya cari kosɛbɛ an kan ka olu fo kosɛbɛ cherif thiam haidara an b'a fo kosɛbɛ a mana kɛ fan fan fɛ nin waati na n'a sɔrɔ a bɛ wulikajɔ la a bɛ mali kɔnɔ yan an b'a fo k'a fo fana ka tila k'a da tulo kan k'a fɔ ko kabako fura tigi fana don tension bɛ mɔgɔ minnu na furudimi bɛ mɔgɔ minnu na jabɛti bɛ mɔgɔ minnu na ani dilanko gɛlɛya bana bɛ mɔgɔ minnu na a bɛ se ka cherifkɛ wele a bɛ se k'a ka mɔgɔ wele u ka telefɔni nimoro ye 75 81 64 58 bi wolonfila ni duuru bi seegin kelen bi wɔɔrɔ ani naani bi duuru ani seegin an b'o fo kosɛbɛ ka a fo ka a waleɲuman dɔn maliyɛn o tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna titiri la cogo min na sura kɔni kunnafoniya carinna k'a fɔ ko fɛn min ye faransi sɔrɔsi fila ye ɔ ko olu minɛna mali kɔnɔ bamakɔ k'u bɛ ka camp dɔ bɛ yen nɔ ɔ k'u tun bɛ ka o espionner a kunnafoniya carinna kosɛbɛ a kɛra sababu ye kunnafonidila caman ye kunnafoniw bɔ a kan ɔ an kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ hali n'a sɔrɔ halisa sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na an bolo an bɛ ka don source kɔnɔ halisa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ko yɛrɛ kɛra cogo min na an ka se k'o sɔrɔ mais en attendant an ye min sɔrɔ a la fitinin ensuite min bɛ an intéresser a histoire la kosɛbɛ o ye faransi ye min fɔ a ko la a b'an permettre ka analyse dɔ kɛ ka faamuyali dɔ sɔrɔ a la ka bilasirali dɔ kɛ n bɛna n sinsin o de kan kosɛbɛ faransi ye min fɔ a ko la parce que u ye min fɔ a ko la n kɛlen k'a lamɛn a ye n sɔmi janya a kɛlen ka n sɔmi janya n ko n b'o partager ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ensuite ka tila ka aw wele ka na fɛɛrɛ ma fɛɛrɛ min b'a to an bɛ se ka olu ka o o o waleya jugu an bɛ se k'o kunbɛn cogo min na parce que a bɔra journal bɔra n'a ye k'a fɔ ko ko deux militaires de l'ambassade de France à Bamako arrêtés jeudi par les autorités maliennes avant d'être libérés vendredi. Donc, ko fɛn min ye Faransi sɔrɔsi fila ye minnu bɛ baara kɛ u ka ambassade min bɛ yan minnu bɛ baara kɛ ko a mɔgɔ fila ko olu kɔni k'u minɛna an ka mɔgɔ fɛ minɛni min kun don ko sɛgɛsɛgɛli minɛni kun don ko nka ko bi juma ɔ k'u bilala o de fɔra o de fɔra an ye an y'o de sɔrɔ ee, arajoso dɔw y'a fɔ teleso dɔw y'a fɔ an y'olu sɔrɔ maintenant k'a kɛra cogo di

alamisa sufɛla fɛ ni o ye surɔ ye ko nka ko juma sɔgɔmada yan fan fɛ ko u bilala ko k'a sɔrɔ fana ko charge ma retenir contre o kɔrɔ ye jumɛn ko u bilala fana k'a fɔ ko u nɔ ma minɛ u nɔ ma minɛ donc n'o fɔra faransɛ o bɛ faransɛw lafiya kosɛbɛ ɔ pour que faransɛw k'a fɔ dɔrɔn bɔn ko mali bɛ baara min na ka kɔrɔ ni o ye ka baga bɛɛ ma ni mali ɲɛmɔgɔ ja wulilen don u bɛ ka baga bɛɛ ma walasa ka se ka o ko ninnu dɔrɔn sɛbɛntiya

les deux militaires qui travaillent avec l'attaché de défense de l'ambassade donc ko sɔrɔsi fila minnu tun bɛ yen nɔ ni olu tun minɛna sɛgɛsɛgɛli bolo ma ko a sɔrɔsi fila tun bɛ ka baara kɛ ni u ka ambassade min bɛ yan nɔ o ka attaché de défense min bɛ yen ko o ni o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kan ka aw hakili sɔmi janya ambassadeur ka attaché de défense ni sɔrɔsi fila n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ambassade dun cira baara dɔ la ambassade dun tun bɛ baara dɔ la n'a gɛnna donc o kan ka mɔgɔ sɔmi janya an ka an ka taga ɲɛfɛ et prenaient de euh, se trouvaient sur un terrain vague à Bamako k'u tun bɛ kɛnɛba dɔ kan o kɛnɛba yana kɛ n'o ni camp man jan k'u tun bɛ kɛnɛba dɔ kan hein? et prenaient des photos k'u tun bɛ ka photo dɔw ta donc faransi yɛrɛ sɔnna a ma faransi diplomatiw sɔnna a ma nin y'olu ka ɲɛfɔli ye olu ko ko nin sɔrɔsi fila tun bɛ kɛnɛba dɔ kan kɛnɛba min n'u tun bɛ foto ta la n'u tun bɛ foto ta la pour mettre à jour un plan d'évacuation éventuel des ressortissants français au Mali ko foto ninnu takun tun ye jumɛn u bolo olu yɛrɛ ka ɲɛfɔli la olu bolo foto ninnu takun tun ye jumɛn ko walasa u kɛlen don ka fɛɛrɛ min bila sen kan walasa faransi mɔgɔ minnu bɛ mali la faransɛ minnu bɛ mali la ni ko balalen kɛra ni gɛlɛma ko kɛra u bɛ se ka olu labɔ mali kɔnɔ cogo di u bɛ se k'olu labɔ bamakɔ kɔnɔ cogo di k'a sɔrɔ gɛlɛya m'u sɔrɔ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ m'u sɔrɔ olu bɛ se ka labɔ cogo di ɔ ko o fɛɛrɛ min tun b'u bolo k'u tun bɛ k'o fɛɛrɛ mise à jour kɛ mise à jour kɔrɔ ye jumɛn ko k'a lakurakuraya k'a lajɛ n'a sɔrɔ halisa ni u ye fɛɛrɛ min tigɛ n'a kɛcogo bɛ se ka kɛ n'a kɛ n'a man ɲi a ka ɲi ni fiɲɛ dɔ b'a la a ka kuraya donc ko sɔrɔsi fila min kun interpellé la ko u kun bɛ ka foto de ta foto min n'a takun de ye walasa ka mise à jour kɛ plan d'évacuation français minnu bɛ yan nɔ mali la bamakɔ yan parce que fɛn kɛra bamakɔ ɔ olu minnu kun bɛ yen nɔ ko n'olu ni ko gɛlɛyara olu bɛna se ka labɔ cogo di bamakɔ kɔnɔna la ko foto in takun kun ye walasa ka taga o fɛɛrɛw tigɛ Des jeunes qui jouaient au foot sur place auraient interpellé les soldats. Ɔ ko eh, denmisɛnninnaka minnu kun bɛ balontan na o kɛnɛ yɔrɔ la yen ko olu de ye sɔrɔdasi ninnu ye faransi sɔrɔdasi ninnu ye nin fotota in na ɔ ko olu kɔni gɛrɛla u la han ka gɛrɛ u la k'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ u bɛ mun de la k'u ɲininka aw bɛ mun de la yan nɔ Avant d'alerter des militaires maliens qui se trouvaient dans une, dans une base proche et ont arrêté les Français. Ɔ ko denmisɛnnin ninnu ma dan sɔrɔsi ninnu sɛgɛsɛgɛli ma dɛ ko u tilala kan ko an ka base dɔ bɛ yen an ka kan ko an ka sɔrɔsiw jabala dɔ bɛ yen ko o ni nin kɛnɛ kun man jan kosɛbɛ ɔ ko denmisɛnnin minnu tun bɛ balontan na yen jeune minnu tun bɛ balontan na yen k'olu ye sɔrɔsiw lakodɔnniya a ko la ko sɔrɔsiw nana ko ka na nin tubabu sɔrɔsi fila in ko ka na olu minɛ L'activité menée par les militaires français était de routine. Ɔ ko u kun bɛ baara min na faransi sɔrɔdasi fila min minɛna k'u kun bɛ baara min na n'o ye foto ta in ye ko u kun ye baara min ye ko baara u ka baara baara kɔrɔ kun don ka kɔrɔ k'u kun bɛ deli k'a kɛ ka kɔrɔ activité de routine k'u kun bɛ deli k'a kɛ ka kɔrɔ nin tɛ ko kura ye u fɛ a expliqué libération une source au ministère des affaires des armées ɔ ko faransi minisiriso min sigilen don ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ka koɲɛ ma ko o ko ko u minɛna nin baara min na ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye nin t'u siɲɛ fila la k'u bɛ deli ka nin kɛ ka kɔrɔ a b'a hakili to o yɔrɔ fana la a b'a hakili to jumɛn na n bɛ tila ka segin na yɔrɔ minnu kan k'u minɛna k'u kun bɛ foto ta la ko wa k'u kun bɛ foto ta la yɔrɔ min na fɔli b'a yira k'a fɔ k'u bɛ foto ta la yɔrɔ min na ko a ni an ka kan dɔ kun man jan a b'a hakili to o yɔrɔ la filanan ye jumɛn k'u kun bɛ foto ta min na fana k'a dabɔkun de ye ko walasa ka fɛɛrɛ tigɛ ni ko gɛlɛyara faransi eh, jamanaden minnu bɛ anw fɛ ka se k'olu labɔ olu labɔli fɛɛrɛw k'u kun bɛ k'o mise à jour kɛ k'o lakurakuraya o ye filanan ye sabanan ko wa ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye a la fana k'u kun bɛ deli k'a kɛ ka kɔrɔ u ka baara kɔrɔ don saba a b'a hakili to nin kuma saba bɛɛ la n bɛ tila ka segin ka na nin kuma saba bɛɛ kan Après des vérifications et des échanges entre les autorités concernées, et notamment la vérification que les photos prises n'étaient pas suspectes et que leur passeport était en règle, les deux militaires français ont été libérés ce vendredi. donc ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ani ko foto minnu fana tara ko a yira k'a fɔ ko foto minnu fana bɛ yen nɔ k'olu tɛ foto juguba ye donc k'u bilala n ko aw ka hakili to yɔrɔ saba min na min bɛ ne intéresser yanni an ka peut-être yanni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔ ka communiquer a kan k'u ka version di yanni an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ka bɔ k'u ka version di yanni an yɛrɛ ka kunnafoniya sɔrɔ ka bɔ u fan fɛ k'an ka sɛgɛsɛgɛliw dafa an bɛ analyse saba min kɛ an b'a ta point saba in kan alors fɔlɔ ye jumɛn o ye a bɛɛ lajɛlen b'a kalama o de la CMA mɔgɔw hinɛ bɛ ne la kosɛbɛ rebɛliw hinɛ bɛ ne la o de la ne ma n tɛ saliya n bɛ an balima minnu bɛ kɔrɔnfɛ mɔgɔ kidalikaw eh, an balima surakaw a arabu a kɔrɔbɔrɔ a fɛ an balima fɛn fɛn bɛ yen faransi y'u nɛgɛ k'u coro faransi y'u nɛgɛ ka caman bila u ka jamana la u taara don rebellion na ka b'o la ka taga don terrorisme na faransi dun ye jamana min ye ni faransi taara a ye min kɛ biafra a ye min kɛ fan bɛɛ fɛ u b'o de kɛ u degelen don o de la u bɛ aw nɛgɛ ka aw su ka aw bila aw ka jamana na o la don min na n'a fɔra ko karaw u b'u ka minɛnw ta ka tila ka aviɔn ta ka na ni a ye faransɛ minnu bɛ yen u b'olu ta ka bɔ aw la kelen kelen kelen kelen kelen kelen aw tɔ minnu y'u dɛmɛ aw tɔ minnu y'aw ka jamana janfa aw tɔ minnu y'aw ka jamana ci u kama u bɛ taa ka aw to yen donc ko plan de b'u bolo o la ni ko gɛlɛyara u bɛna se ka an b'a ye ambassadɛri fara emmanuel macron ko ambassadɛri ma a ye taa u ka jamanaw kan n'a taara u ka jamanaw kan a ye taa u kɛlɛ kunnafoniya sira fɛ a ye taa u kɛlɛ ni nkalonw ye n'a taara yen aw ka jamanaden dɔw ta ka fara aw kan aw k'u kɛlɛ mais plan filɛ nin k'a fɔ yan sisan ko n'a gɛlɛyara aw kan ka segin ni mɔgɔ minnu ye o ye jɔn ye u ka jamanaden minnu nana fara aw kan k'u ka jamana yɛrɛ kɛlɛ k'olu tɛ dɛ mais u yɛrɛ an yɛrɛ ka jamanadenw n'a gɛlɛyara n'a kan ka mɔgɔ sauver n'a kan ka mɔgɔ kisi a y'an ka jamanadenw kisi a k'u tɔw ye k'u to yen n'u bɛ sa u ka sa donc o kɔrɔ aw minnu bɛ ka faransi dɛmɛ bi aw minnu y'aw ka jamana janfa faransi kama waati sera aw ka hakili sɔrɔ waati sera aw ka segin ka na aw ka jamana ma waati sera aw k'a dɔn k'a fɔ ko yirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ bama ye waati sera aw k'a dɔn k'a fɔ ko nin mɔgɔ ninnu filɛ nin u tɛ ɲuman dɔn fitiriwalew don k'u bɛ aw nɛgɛ ka aw bila kojugu la n'a ganna k'u bɛ taa ka aw to waati sera aw ka segin ka n'o ma a k'o faamu a ka bɔ u kɔ joona o de la bi bi in na ne b'a dɔn CMA mɔgɔw kamana gannen don u t'a dɔn u bɛ taga yɔrɔ min na bi parce que faransi y'u nɛgɛ k'u bila u ka jamana faransi taalen filɛ nin k'u to ka tila ka komi faransi y'a dɔn k'u nafa banna faransi taara terorisi wɛrɛw dilan ɔ nin terorisi ninnu yɛrɛ faransi bɛ k'olu fana kɛlɛ sisan parce que u nafa banna u tɛ fɛn ɲɛ faransi ye bilen parce que fanga t'u la u tɛ se mali la donc faransi y'u k'u to yen donc faransi filɛ nin k'a fɔ yan sisan ko foto ninnu bɛ ka ta mun kama ko don min na ni a gɛlɛyara ɔ ko olu ka faransɛ minnu bɛ anw fɛ yan minnu y'u dɛmɛ baara la o tɛ dɛ minnu y'u faso janfa olu tɛ dɛ mais ko faransɛ minnu bɛ anw fɛ yan ko olu bɛna se ka labɔ cogo di k'u b'o baara la o kun ka analyse fɔlɔ ye olu k'a faamu k'a fɔ faransi ka sara t'aw la a ka sara tɛna kɛ aw la analyse filanan ye jumɛn ɔ plan bɛ ka kɛ walasa n'a gɛlɛyara faransi ka ressortissant kan ka évacuer cogo min na mais mun bɛ to k'o kɛ an ka kan kɛrɛfɛ mun bɛ taga an ka kan foto ta o la ou bien mun bɛ taa an ka kan kɛrɛfɛla foto ta o la yalima faransi ressortissant dɔw de b'an ka kanw kɔnɔ wa faransi ressortissant dɔw de lojelen don an ka kanw kɛrɛfɛ wa olu lojelen bɛ mun na yen faransi ressortissant de lojelen bɛ an ka kan kɔnɔ wa n'o bɛ yen o lojelen bɛ mun na yen anw dun b'a dɔn ko faransi ressortissant lojelen t'an ka kan kɔnɔ donc est ce que o kuma in ça tient donc est ce que o kuma mɔgɔ bɛ se ka kala turu o kan aw ka ressortissant olu bɔcogo aw bɛ k'o de labɛn mais mun bɛ taa aw se anw ka kan kɛrɛfɛ fo ka sigana kɛ aw la o foto ta la nka to don ani fa tɛ juru sara olu bɛ ɲɔgɔn ye sira la aw bɛ se k'a ka mɔgɔw évacuer kɛ mais anw ka kan kɛrɛfɛ aw ka mɔgɔ dun t'anw ka kan kɔnɔ

k'a bɛna fɛn fɛn kunbɛn c'est que a yɛrɛ y'o labɛn n'i ye faransi ye ka plan plan bila k'a bɛna na fɛn dɔ contrer a bɛna na fɛn min kɛlɛ ni plan ye a yɛrɛ y'o labɛn n'aw hakili bɛ france 2 documentaire in na faransi terorisiw natɔ la k'u su k'u su k'u bila ka na fo bamakɔ o la ka sɔrɔ k'i sigi depuis le 7 janvier 2013 plan min kan ka kɛ ka na u kunbɛn faransi tilal'o la k'o bila donc ka sɔrɔ k'i sigi k'a kɛ n'a fɔ a tɛ foyi kalama ka sɔrɔ ka taa lagali ko mali de y'u wele sinon olu t'a kalama ka kɛ n'a fɔ olu welela don min na u nana k'a sɔrɔ u y'a labɛn olu de ye mali destabiliseli plan labɛn terorisiw bɛna bɔ eh, eh, gawo cogo di u bɛna bɔ tombouctou u bɛna bɔ kidali cogo di k'u ɲɛsin kɔna ma u y'o labɛn donc n'u y'o labɛn sisan olu yɛrɛ bɛna u ka fɛn labɛnnen kunbɛn cogo di u y'o fana labɛn k'o kɛ sɛbɛn ye k'o fana bila kɛrɛfɛ perezidan sigilen bɛ n'o ye a bɛ taa ni ka segin la k'a fɔ ko ayi non faransi tɛna intervenir mali la farafinw de kan ka intervenir mali la k'a sɔrɔ nin plan labɛnnen b'a bolo wa nin bɛɛ kuma fɔra documentaire min kɔnɔ a documentaire kɛra france 2 kan david pujadas y'a documentaire kɛ o kuma kelen de bɛ yan n'i ye faransi ye ka taa an ka kan kɛrɛfɛ ka foto ni fɛnw ta n'i ye faransi ye k'a fɔ ko a bɛ ka évacuation mise à jour kɛ o kɔrɔ ye jumɛn ko faransi bɛ ka évacuation mise à jour kɛ ko don min na ni a gɛlɛyara o kɔrɔ ko faransi bɛ ka attaque dɔw labɛn anw kama a bɛ ka mɔgɔ dɔw sara k'olu bila o la a yɛrɛ ɲɛ bɛ dɔw la u bɛ ka na a ye minnu sara a ɲɛ b'u la a bɛ k'u lamɛn i n'a fɔ depuis 2013 faransi tun bɛ k'u lajɛ cogo min na faransi tun tulo b'u la cogo min na 2013 terroristes commencera ka ɲɔgɔn weleli daminɛ alikaida y'an fɛ akmi y'an fɛ mujawo y'an fɛ ansari y'an fɛ olu commencera ka ɲɔgɔn wele ko an ka fara ɲɔgɔn kan ko faransi ko an ka taga bamako attaquer donc an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka kɛ jɛkulu kelen ye ɔ an ka taga réunion kɛ ni yɔrɔ in na o réunion faransi kun ɲɛ b'a la a réunion bɛ ka fɔ waati min na faransi kun tulo b'a la mɔgɔ minnu bɛ ka taa ci kɛ faransi tulo b'u la o la faransi taara plan labɛn joona walasa yan'u ka na se yan nɔ donc ale yɛrɛ bɛn'u kunbɛn ni plan min ye a ye ka cidenw a bɛn'u kunbɛn ni plan min a y'o dilan donc sisan o kelen de don faransi tulo bi faransi taara don terorisi dɔw kan a ye fɛn dɔ f'u ye a taara don terorisi dɔw kan a ye fɛn dɔ di u ma a taara don rebɛliw kan a ye mercenaires sara a ye fɛn dɔ d'u ma donc aw ka taga bamako aw ka nin kɛ aw ka taga nin kan in na aw ka nin kɛ aa nka fila don ɔ olu bɛ taa kɛ cogo di u mago bɛ renseignement na il faut que faransi ka renseignement ɲini ka taa d'u ma olu bɛ taa kɛ cogo di u mago bɛ kan foto la o u mago bɛ kan kɛrɛfɛla foto la parce que tiɲɛ don non c'est vrai tiɲɛ don koyi plan d'évacuation don awɔ foto takun ye plan d'évacuation ye mais jɔn de ka évacuation plan foto don ce n'est pas faransi ressortissants tɛ dɛ u bɛna na terroriste minnu bila ka na ni olu échouera u bɛna évacuer cogo di u kan ka bɔ quartier jumɛn fɛ u kan ka bɔ carré jumɛn fɛ o la photo de bɛ ta walasa u ka carréw lajɛ ka quartierw lajɛ k'a jateminɛ base kɛrɛfɛ carré jumɛn b'a kɛrɛfɛ quartier jumɛn b'a kɛrɛfɛ a quartier la sira jumɛn ni sira jumɛn bɛ yen a quartier jumɛn na i bɛ se ka bakɔfɛla sɔrɔ joona a quartier jumɛn na i bɛ se ka faransi ambassade sɔrɔ joona o la u bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o la k'a di terorisiw ma ɔ n'aw taara ataki kɛ parce que olu yɛrɛ b'a dɔn n'u ye terorisiw bila ka na a bɛ gɛlɛya u tɛna se k'a kɛ o u bɛ échouer o eh, mais n'u échouera f'u ka boli don parce que n'u ma boli min y'u ci o tigi bɛna dɔn yan ɔ donc n'u bɛna boli faut que sira dɔ de ka sɔrɔ u bɛ boli yɔrɔ min fɛ puisque terorisi minnu bɛna na olu tɛ yan yɔrɔ dɔn u b'u ta eliko la ka n'u cun fan dɔ fɛ donc komi olu t'a yɔrɔ dɔn olu t'u bɔ fan dɔn u t'u don fan dɔn donc il faut que dɔ ka na ka fotow ta ka quartier fotow ta ka kanw fotow ta donc ka sɔrɔ ka donda ni bɔda jɛ o kana k'a fɔ n'a bɛ fɛ ka na a bɛ na nin fɛ mais n'a gɛlɛyara n'a bɛ fɛ ka boli a ye boli nin fɛ dɛ sinon n'a taara nin fɛ o b'a minɛ donc o plan d'évacuation c'est vrai plan d'évacuation ko kuma min fɔra c'est vrai plan d'évacuation de bɛ ka labɛn o mais a bɛ ka labɛn jɔnw ye u ye nkalon tigɛ de k'a fɔ ko a bɛ ka labɛn de ressortissants de ye o de ti tiɲɛ mais a bɛ ka labɛn jɔn ye a bɛ ka labɛn terroristes de ye i n'a fɔ terroriste minnu taara kati attaquer olu ka plan foirel'u bolo plan d'évacuation min tun bɛ yen initialement o foirel'u bolo o de y'a to u dɔw nan'u yɛrɛ sɔrɔ commune 1 na u dɔw taar'u yɛrɛ sɔrɔ kati kaburudon kɔnɔna na u dɔw taar'u yɛrɛ sɔrɔ kati fan wɛrɛ parce que olu yɛrɛ ti yɔrɔ dɔn kosɛbɛ plan min dir'u ma o échouera population wulila ka far'u kan u minɛna donc faransi a bɛ k'a fɔ ko kati ta in échouera donc siɲɛ wɛrɛ ni n bi tiɲɛni kɛ fan wɛrɛ fɛ cette fois il faut que n ka plan étudier kosɛbɛ ka plan d'évacuation ɲɛnama kɛ parce que sɔrɔdasi bɛ taga combat kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔdasi bɛ taga kɛlɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔdasi bɛ opération opération préparer plan d'évacuation bɛ préparer k'o fara opération kan o kɔrɔ jumɛn n'a gɛlɛyara an bɛ bɔ nin cogo la plan d'exfiltration bɛ labɛn u kan ka sama ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ in na cogo di an b'u bɔ sanfɛla de fɛ an b'u bɔ dugumana de fɛ an b'u kɛ civil de o fana bɛ labɛn ka fara plan d'attaque kan donc ni faransi y'a fɔ yan non k'a fɔ ko ale bɛ ka eh, plan d'évacuation labɛn a ka ressortissant ye awɔ tiɲɛ don a bɛ ka plan d'évacuation labɛn mais a tɛ k'a labɛn ressortissant ye a bɛ k'a labɛn a teri terroriste de a bɛ fɛ ka minnu bila kɛlɛ la mais a b'a dɔn n'a y'u bila u bɛɛ bɛ sa ɔ terroriste a bɔra a kalama sisan non k'a fɔ ko n'aw cira faransi fɛ k'aw satɔ don parce que plan tiɲɛna c'est tombé dans l'eau est-ce que aw bɛ k'a ye o la an b'an profiter ka population fo tuguni non mali population y'a faamu farafinna ni vraiment ni jɔnjɔn kan ka di population ma a kan ka di mali population ma population y'a faamu yɛrɛ de c'est à dire tellement que population y'a faamu non tellement que population y'a faamu anw yɛrɛ de tellement que population y'a faamu fo ka sécurité se niveau dɔ la eh tubabu sɔrasiw yelen dɔrɔn population yɛrɛ y'a faamu sisan ko n'an ye mɔgɔw ye k'an ka yɔrɔ foto ta ta k'an kan k'u kofɔ dɛ non bravo population olu yɛrɛ ye denmisɛnninw y'a faamu balontannaw y'a faamu k'a fɔ ko tubabuw filɛ u bɛ k'an ka foto ta donc anw kan ka kunnafoniya di yanni kunnafoni dili cɛ fɔlɔ la défense de la patrie est un devoir citoyen an ka constitution ko ko jamana lakanani k'o ye diyagoya ye fasoden ɲuman bɛɛ ma ɔ fasoden ɲuman minnu tun bɛ balontan na nin yɔrɔ in na olu y'a ye k'a fɔ ko tubabu dɔw an ni tubabuw bɛ kɛlɛ la tubabu dɔw filɛ nin k'an ka yɔrɔ foto ta donc ninnu yɛrɛ minɛni fɔlɔ dɛ u ka nin baara in jɔli fɔlɔ dɛ ninnu yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ u b'anw de kan fɔlɔ yanni ka se hali finitigilakaw ma olu taara fɔlɔ k'u ɲininka aw bɛ mun na yan u tila k'a dɔn kɔfɛ ayi ko anw yɛrɛ tɛ nin baara in bɛɛ kɛbaa ye anw kɔni kan k'u lajɔ mais an kan k'u di an ka finitigilakaw ma u tila ka taa fɔ finitigilakaw ye tuguni ko ayi n'an sigara mɔgɔ dɔ la u bɛ foto ta la tiɲɛ na ninnu kan ka ɲini k'u fo denmisɛnnin minnu ye nin kɛ balontanna minnu ye nin kɛ ni ne y'u dɔn yan ninnu kan ka ɲini ka ninnu fo ka jɔnjɔn de di ninnu ma ninnu kan ka décorer de chevalier kan ka di ninnu de ma chevalier de l'ordre national kan ka di ninnu de ma mérite kan ka di ninnu de ma u y'a dɔn u yɛrɛ ye ko olu yɛrɛ bɛ lakana fɛ u y'a dɔn yɛrɛ ko ni siganama yera an man kan tɛ ka dan bilen k'a fɔ k'anw ka sira t'a la ni mali fan bɛɛ tun bɛ tan walayi terroriste tun bɛ échouer ni mali fan bɛɛ tun bɛ tan faransi b'a sɔrɔ faransi échouera a mɛnna mais malheureusement an bɛ tagalen dɔɔni dɔɔni donc an bɛ denmisɛnnin ninnu fo kosɛbɛ kuma sabanan ye min ye ko nin activité in ko activité de routine don k'u bɛ deli k'a kɛ waati bɛɛ ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ k'u b'a kɛ waati o waati donc o yɔrɔ de la n ko n ko aw da ye fala kɔnɔ bin tigɛ aw filila sisan de nin ye yɛrɛ kofɔ ye nin ye yɛrɛ kofɔ ye ɔ nin tɛ preuve ye faransi contre la faransi ko ko activité de routine don donc o kɔrɔ ko an ka base fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'u bɛ deli k'u foto ta ka kɔrɔ an ka camp fɛn fɛn bɛ yen k'olu bɛ deli k'a foto ta ka kɔrɔ an ka zone sensible fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ deli k'a foto ta ka kɔrɔ an ka quartier k'u bɛ deli k'a foto ta ka kɔrɔ faransi yɛrɛ de filɛ nin ye k'o fɔ tan parce que ministère des armées o mɔgɔ dɔ de ye nin di libération ma donc olu yɛrɛ de filɛ nin ye k'a fɔ ko donc ko an kun bɛ atakeli min kɛ k'olu de tun b'a foto ta k'a di donc ko an ka position ɲɛnamaw b'u bolo donc ko mɔgɔ mɔgɔ bɛna attaquer k'o tɛ se ka kɛ f'u ka passer olu fɛ parce que olu y'an jugu ye minnu bɛna attaquer olu y'an jugu ye donc u yɛrɛ u yɛrɛ filɛ nin k'a bɛɛ fɔ k'u siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye dɛ k'u bɛ deli k'a kɛ donc o kɔrɔ ye jumɛn ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'a y'u ye yɔrɔ yɔrɔ a y'u kofɔ n'a y'u ye yɔrɔ yɔrɔ a y'u interpeller n'a y'u ye fototalaw a y'u ye fɛn o fɛn na ko a kɛra suspect ko sigana ko don a y'u lajɔ a k'u kofɔ n m'a fɔ a k'u bugɔ a kan'u bugɔ a kan'u nɛni aw bolo kana se u ma a kan'u bon a y'u lajɔ a ka finitigilakaw wele n'u ko k'u bɛ boli a y'u fɔsɔ k'u da a ka finitigilakaw wele u ka na k'u minɛ k'u sɛgɛsɛgɛ n bɛ nin kuma in laban ni min ye o ye jumɛn o ye maliyɛn bɛɛ k'i sigi n'a ye maliyɛn bɛɛ k'i sigi n'a ye bamakɔka bɛɛ k'i sigi n'a ye mali région kelen kelen bɛɛ k'i sigi n'a ye diɲɛ don o don ni faransi ye ko dɔ kɛ anw ka duguba dɔ kɔnɔ ko a bɛn'a ka ressortissants évacuer mɔgɔ si kana sɔn mɔgɔ kelen ka évacuer u ka ressortissants na kuma kɔrɔ ye jumɛn u bɛ ka bordel min labɛn an kama u bɛ ka désordre min labɛn an kama bɛɛ k'i sigi n'a ye bɛɛ k'i labɛn n'a nana an n'u ka ressortissants b'a vécu ɲɔgɔn fɛ a mɔgɔ si tɛ exfiltrer mɔgɔ si tɛ évacuer personne mɔgɔ si kana sɔn a ma e bɛ quartier min na o i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'e bɔra kalama kɔni k'a fɔ ko ko faransi nana don ni tiɲɛnikɛla dɔ ye anw fɛ yen o filɛ nin ye k'a fɔ k'u bɛ ka évacuation ko de labɛn ɔ ko tiɲɛni nana ko faransi ko k'a bɛ taa mɔgɔ dɔw labɔ aw kana sɔn k'u labɔ u bɛ to an cɛ la yan n'an bɛ balo an bɛɛ bɛ balo n'an bɛ sa an bɛɛ bɛ sa mɔgɔ si kana jɛn n'a ye bɛɛ k'i labɛn bɛɛ k'i labɛn tout le monde ayi an ka jamana ti tasuma ti wuli a kɔnɔ k'a bɛ boli dɛ n'a ye tasuma wuli a kɔnɔ a tasuma bɛ n'a n'a b'anw jeni a b'an ni a ka ressortissants jeni

k'u bɛn'u ka ressortissants labɔ mɔgɔ si kana jɛn ni a ye mɔgɔ ka bɔ tout le monde an bɛ da de sɔgɔ an bɛɛ bɛ to yan nous allons vivre ensemble n'a kɛra chaos min ye nous allons vivre ensemble ce chaos là ici n'a kɛra enfer min nous allons vivre ensemble ce enfer là ici n'a kɛra degun min ye nous allons vivre ensemble ça ici n'a banna don min na ni min bɛ bɔ o bɛ bɔ le jour où ça va finir là

aw kana se mɔgɔ ma aw kan'u bugɔ aw kan'u neni hali n'a ye ko kɔngɔ bɛ min na a ye dumuni d'a ma n'a ye bana bɛ min na n'a bɛ se k'a furakɛ a y'a furakɛ nka k'a fɔ de ko k'a fɔ de ko a fɔra ko karaw k'u bɛna dɔw ta ka bɔ aw cɛ la ka aw to bɔnɛ la aw kana sɔn mɔgɔ si ka ta ka bɔ aw cɛ la o la n'u yɛrɛ ye tasuma min mɛnɛ dɛ n'a y'u yɛrɛ jeni ye n'a y'u yɛrɛ ka ressortissant jeni u b'a dɔn ko 2013 a fɔlen ko faransi bɛ ka avanse ka na ne ye dɔ ye imaji dɔ bɛ yen ne ye dɔ ye aéroport la k'olu bɛ ka taa ko paseke ko mali est menacé ko olu bɛ taga faransi olu ye faransɛw de ye mɛ ne y'a lajɛ tubabu tɛ dɛ farafin ko maliyɛn dɔ ye a taalen don nationalité ta k'ale bɛ boli quoi donc mun bɛ fɛ ka nin fɔ a ye faransi ka kan in yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen k'i labɛn de teliya la an bɛ minusma ta yɔrɔ o ye jumɛn ja minusma donnen don arapɔri kuntan kɛ min n'an kan ja minusma tɛ ankɛti kɛ ja minusma tɛ taa tɛrɛn kan minusma tɛ foyi kɛ u sigilen b'u ka quartier général la yan n'u y'a mɛn ko yɔrɔ min na surtout santiri mɔgɔw u bɛ k'a kɛ santiri mɔgɔw de ye u taga don dugu kɔnɔ santiri mɔgɔw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka caya u taga don garabaliw ni fɛnw na yen ka mɔgɔw ta ka na n'u ye minusma jabala la k'olu ka na témoignage kɛ armée contre la n'u ye témoignage kɛ o la u b'u sara an ka radariw y'u ye a dɔw filila u bɔtɔla wari min dir'u ma kɔnɔna la u nan'a tila kɛnɛ ma aradariw y'u ye donc minusma ka bila sous surveillance minusma ka rapport banna rapport bɛɛ kɛcogo filɛ mɔgɔ de bɛ taa ta ka wari d'u ma ka na n'olu ye yan sous anonymat anonymat ye jumɛn a bɛ f'i ye ɛ mɔgɔ min kabi ala k'a da a ma deli ka waa mugan sɔrɔ a yɛrɛ ou bien mɔgɔ min bɛ yen a ka so jenina a bolila a ye réfugiélama don a nana i taara waa mugan propose o tigi ou bien i taara waa bi naani propose o tigi k'o ka na a k'a fɔ dɔrɔn ko ale bɛ bɔ nin dugu in na ko sɔrɔdasiw taara bin nin kan u ye nin k'a la u ye nin k'a la ko waa bi naani bɛ d'a ma ou bien ko waa mugan bɛ di a ma mɛ a tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ si tɛna bɔ a kalama fɛnɛ ni mɔgɔ min ka faso kanu man bon o ti ban o la dɛ o bɛ sɔn o bɛ ka caman de sɔrɔ tan u bɛ ka caman de sɔrɔ tan parce que olu fana bolo n'olu y'o fɔ u ma se tile fila kɔnɔ u na se ka dumuni sɔrɔ ka dun minusma ka baara filɛ o bɛ nin baara in de la parce que faransi bɛ k'i labɛn an contre la conseil de sécurité la an ma plainte kɛ faransi kan ko faransi ka taa conseil de sécurité la an ka taa ɲɛfɔ wa ɔ faransi fana bɛ ka nin labɛn ninnu de kɛ ji jukɔrɔ o bɛ ka tɛmɛ minusma de fɛ ka nin labɛn ninnu kɛ ka armée kɔni bɛ se ka tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka mɔgɔw ta f'u bɛ dɔw filmer ka dɔw filime ka dɔw kumakan ta u ka taga yɛrɛ k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw de bɛ ka taga bin u kan o la u bɛ taga n'o image ye conseil de sécurité la ou bien u bɛ taa n'o image ye assemblée générale kɛnɛ kan ka taa mali lagosi n'u ye mais u bɛ ka tɛmɛ jɔn fɛ minusma nka bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an kun bɛ fɛ ka min lase aw ma bi o ye nin ye an tila a ye faamuyali caman sɔrɔ kuma na sɛgɛsɛgɛliw bɛna continuer sen na ni aradariw ye min capter kura ye tuguni an bɛ tila k'olu di aw ma ni aradari ye min capter kura ye an bɛ tila k'o d'u ma parce que maintenant sisan eh, u tɛ min kalama an bɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ faransi anbasadi kɔnɔ an bɛ anbasadɛri fɛ yen an bɛ minusma kɔnɔ an bɛ fan bɛɛ an ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛlɛ la sisan an b'a bɛɛ ka so kɔnɔ mais u t'a kalama an bɛ yen an bɛ yen an bɛ yen aw bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ yen o de la ala kɛlɛ don c'est à dire ala de bɛ k'u di ka bɔ n'u ye n'u ye ko ko kɛ ala bɛ k'a bɛɛ da kɛnɛ kan o ma maliyɛnw min tun b'an bolo ka fɔ a ye bi o ye nin ye video a y'a partager kosɛbɛ a y'a partager a k'a carin kosɛbɛ a y'a partager maximum bɛɛ ka kunnafoniya sɔrɔ i sigiyɔrɔ la an b'a fɔ a ye k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ salamu aleykum